ogu na ọfọ bụkwa ihe o oji ọfọ ga-ana ọ bịara egbu m ya gbuo onwe eji m ogu eji m ọfọ maka na ebe dị n'elu ụwa jọziri njọ o. ụmụnnadị chọgazi onye ha na-egbu ọ bịara egbu m ya gbuo onwe ọchụ m na-achụ na nkịtị ka akara aka eh? ị ma na a na-enwe obodo enwe kpọrọ ihe ị na-ekwu obodo a bụ anyị nwe ya ọnọdụ ọ bụla anyị chọrọ ka anyị ga-edeme obodo a ma ndị nọ n'ime ya onye sị na agaghị ekwe anyị etie ya mmanwụ ọkwa by force o by force onye nwaa ọ fụ n'anya onye sịkwa na ọ karịana anyị gwana ya ihe ọkụ ji ntị oke eme onye sịkwa na ya wụ oke osisi anyị esi n'ukwu gburu ya ahụrụ m ihe i mere nwunye osondu obi jọrọ gị njọ ọnọdụ i debere nwaanyị ugbu a bụzi ọdị ndụ ọnwụ ka mma ọ sị na ya wụ oke nwaanyị mberi ya uri enwere ime ahụ ọ dị afọ abụọ ka m doboro ga-anọ m ọnwa ọ ga-ahụzukwa ya ọrụkwa ma m kwe o mana ị na-ekwu maka m echefuola ihe i mere emenike i ji nna azịza zaa ya na ụmụ ya niile zaa aza azịza zachịcha ha obi kpọrọ gị nkụ akpa n'ọhịa ahụ emenike bịara ịzọ ala mana ọ maghị na a naghị agba aka azọ ala onye ọ bụla chọrọ ịzọ ala ga-ejirịrị ego ma ọ bụ ojiji mgbọrọgwụ mana ọ gbara aka n'ịzọ ala m wee si ebe ụmụ ya nọ tie ya mmanwụ gbawa ọ wụzi mmadụ gwara asị ya hapụ ala gbaa ọsọ i ji m egwu egwu ọnwụ ji biri ya

ahụ dị nnọọ unu nọ n'ụlọ mma karịa anyị nwa nọ abroad chief ọkwa unu sị anyị nọ n'ụlọ na-elegodo na anya n'ụlọ ka ọ na-apụ apụ na-abata na-abata ọ na-eme nnọọ ọfụma eh? ọ na-agbalị ọ na-agbalị nnọọ ọfụma enwere ihe m ji lọta unu ga-abịa n'ụlọ ka m lee unu ọbịa aga m ele unu ọbịa

ọnwụka hmm? lee nụ otu ahụ kpọrọ anyị nkụ ka ọ sị ahụ dị anyị mma ị hụrụ ihe a ihe a bụ ọnụ ka ọ kọrọ anyị gba nkịtị ọ sị anyị bịa n'ụlọ ah, ah. amajuoyi hmm? mme ama akpa ya eze m mechichaa ya m mechichaa ya ọ ga-erega ihe niile o nwere rechaa ya ya soro anyị lọta n'ụlọ gbawazie nnụnụ ka anyị rụzi mmanya ga-aga aza ugowa ọ gwụrụ anyị

ebu m n'obi na mụ na unu ga-anọkọ rikọọ ma ṅụkọkwana ee mana enwetara m ozi ugbu a na igwe be anyị chọrọ ịhụ m ya wụ biko unu ga-etinye ego na mmanya ndị Chief, nsogbu adịghị. Ee, bịa na- Anyị ga-egbochi gị ga-azụ oge ị nọrọ gị. ee tinyekwanụ ego ndị a. Chief, imele.

ọ bịara egbu m ya gbuo onwe ya o chee m aka mgba ya bụrụ sọlụsọ ụmụ ndị mmụọ onye isi m na-awa aja ya were nke ya chụọ onye na-enweghị ihe o bu enwere ihe ọ na-akọwa alachi onye mere ọ dị m n'afọ ka m ji aga ihe na-amadụ ya amana ya ihe ama ya marakwana ya adịghị m gbara dịka m ga-akọwa chief garịrị agarị weta mmanya nke a. ọ ga-aza chief ị hụrụ ihe ahụ m mere ya ọ wụ m tọkwa ọchịrị ọnwa abụọ ka m nyere ya ọ ga-erechacha ihe niile o nwere ebe ọ na-agwa onwe ya mụ na agaghị ekwe ngwụta asịtiti m ya ka ọ ga-agba n'elu ọ wụ ka ọ wụrụ egwu stọpụ ọyụ ọ wụ egwu ka ị na-egwu ihe a ọnka ya abụọ gị na-anwụ dị otu echi